Céard a dhéanfadh Cú Chulainn leis dá mbeadh sé aige? B'fhéidir go mbeadh toradh níos sciobthaí ar an scéal dá mbeadh sé ag plé le Cú Chulainn seachas Máirtín bocht Mac Aonghusa, ach sin scéal eile. Tá gliondar agus áthas orm a bheith anseo den chéad uair riamh dhom, caithfidh mé a rá, i mBaile Mhúirne agus tá, tá, bhuel, an té a dhéananns faoistín i dtosach, caithfear maithiúnas a thabhairt dhó, an dtuigeann tú. Ach is féidir liom é seo a rá, beidh mé ar ais. Tá mé buíoch de Thomás agus den fhoireann as an cuireadh a thabhairt dhom a theacht anseo go dtí Imbolc agus bhain mé an-phléisiúr, caithfidh mé a rá, as na céad chainteanna a chuala muid ar maidin. mar a fheiceas sibh, baineann siad ar bhealach eicínt leis an rud a bheas mise ag caint faoi freisin. Agus an teideal cineál oibre atá agam ar an rud seo ná Athghabháil na Tána, mar le tamall fada anois shíl mé go raibh an Táin agus na scéalta Gaelacha imithe le sruth an Bhéarla agus gur aistriúcháin ar an Táin a bhí mar Tháin Bó Cuailgne anois seachas Táin Bó Chuailgne, scéal Gaeilge, scéal Gaelach, scéal stairiúil, scéal gur cuid den bhéaloideas agus de thraidisiún na hÉireann é, gur rud é a bhain le scríbhneoirí Béarla a bheith ag cur leaganacha ar fáil agus. Feicfidh sibh, íoróineach go leor, gur leagan Béarla atá i mo láimh agam. Seo an ceann a rinne Ciarán Carson ansin le gairid. Tá dhá leagan dhó sin ann, seo an t-eagrán Meiriceánach agus seo an ceann a bhí ar fáil in Éirinn. Ach an fáth go bhfuil sé i mo láimh agam, ar ndóigh, seo an ceann is clúití, b'fhéidir, an ceann a rinne Kinsella agus Louis le Brocquy. Agus, ar ndóigh. Tá sé fíorthábhachtach go bhfuil siad seo ann mar léiríonn siad ómós don rud dúchasach. Ach mar a bhí Fionnbarra a rá ar maidin, ní ceart go ndéanfaí dearmad ar an rud dúchasach. Agus an coincheap atá sa teacht le chéile seo, ba é an rud ceannann céanna a bhí i gceist agamsa. Tá taisteal agus tóraíocht de shaghas éigin i gceist ins an Táin. agus tá taisteal agus tóraíocht de shaghas éigin i gceist ins an rud a rinne mise leis An Táin freisin. Bhí mé ag iarraidh an scéal seo a thóigeáil agus é a chur ar fáil ar bhealach úr, nua, taitneamhach, a thaitneodh ach go háirid le páistí agus le, bhuel, ní le páistí ach le daoine óga. Mar feictear dhom gur peaca mór é anois an chaoi a bhfuil na daoine óga, go bhfuil an, traidisiún a bhí againní fiú amháin agus muid ag dul ag scoil, go bhfuil sé sin ceilte anois ar go leor de na daoine óga agus mhothaigh mé go raibh an t-ábhar ins na scéalta Gaelacha a dhéanfadh sárscéalta do dhaoine óga agus do chuile dhuine a bhí ag iarraidh Gaeilge a léamh ach b'fhéidir pacáistiú, más féidir liom gúgláil a dhéanamh ar fhocail mar sin, pacáistiú úrnua a dhéanamh orthu, agus sin é an rud a rinne muid leis an Táin, tá súil agam nuair a fheiceas sibh an cur i láthair go gceapfaidh siad gur éirigh go maith linn. Ach i dtosach léifidh mé an giota beag seo, Frank O'Connor,

but it need not be an appalling prospect. Agus sin é an rud a bhí mise ag iarraidh a dhéanamh sa leagan den Táin a chuir muide ar fáil. Agus tá an leagan s'ainne bunaithe ar an leabhar seo le Cormac Ó Cadhlaigh, An Rúraíocht, leabhar a foilsíodh ins na caogaidí, sular rugadh mise, agus tá sé sa seanchló Gaelach agus mar sin de. Agus tá abairtí áirid ins an leagan a rinne mise atá tógtha go díreach as an original, mar a déarfá. Tá's agat an nath cainte atá ann, That was then and this is now. B'in an rud a bhí ar siúl ag Fionnbarr ar maidin freisin. Bhuel, sin é an rud atá faoi chaibidil agamsa anseo, an seanleagan agus an leagan nua, ach leagan Gaelach, Gaeilge, a chur i bhur láthair. So, feiceann sibh ansin, mar a déarfadh an fear sa bhfógra sin fadó, the original of the species. Sin leagan den Táin mar atá sé in Acadamh Ríoga Éireann, sin Leabhar na hUidhre, sílim. Agus beidh muide ag caint ar leagan níos nua-aimsire, liom héin, agus An ealaíontóir a bhí againn a rinne an líníocht do na pictiúirí ná Barry Reynolds, duine an-tábhachtach agus míneoidh mé díbh cén fáth i gceann cúpla nóiméad. Agus an back-up a bhí aige ná an comhlacht seo i gCill Chainnigh, The Cartoon Saloon. Bhí siad luaite i rith na seachtaine le haghaidh na Oscars. Agus tá áthas orm a rá gur mise a chur ag obair le Gaeilge iad an chéad lá, agus le téamaí a bhain le Gaeilge agus le hÉireann mar bhí siad ag déanamh obair go chineál eile go dtí sin. Ach tá go leor rudaí déanta acu le Gaeilge anois le tamall go bhliantaí anuas. Agus an próiséas a bhaineann le úrscéal grafach a scríobh ná go gcuireann tú treatment mar a dhéanfadh fear a bheadh ag déanamh scannáin, go gcuireann tú treatment éigin ar fáil don ealaíontóir, míníonn tú dhó céard atá le dul ar chuile leathanach agus déanann seisean a rud féin go sin agus cuireann sé ar ais rud éigin chugat, roughs, agus caithfidh tú breathnú orthu sin agus ansin ina dhiaidh sin glacadh leo. Déanann sé forbairt air sin. agus ansin tagann sé ar ais arís, ansin téann duine eicínt eile ag plé leis chun an dathadóireacht a dhéanamh air, an dathú, agus ansin tagann duine eile ina dhiaidh sin aríst agus cuireann siad isteach an téacs. Agus ní scríobhann tú an téacs deireanach go dtí go bhfuil an obair ealaíne go léir déanta. Mar in amannaí bíonn méid áirithe pictiúirí ar na leathanaigh agus Fágann sé sin nach bhfuil spás ann le haghaidh mórán cainte, agus dá laghad cainte uaireanta is ea is fearr, b'fhéidir. Ach ar aon chaoi, clois agam go mbeidh púicíní ag goil san aer agus ciarsúir ag titim ar an talamh anseo má théim thar am, so mar a dúirt an file fadó, deifrigh im dháil a leabhráin ach caithfidh mise imeacht. Agus seo an chéad rud a scríobh mise le haghaidh Barry Reynolds, agus seo an. original English, mar a déarfá. Is ar éigean a bhfuil mé in ann é a léamh, ach déanfaidh mé iarracht. Nightfall at the great stone dún of Cruachain, home of Méabh and Ailill, rulers of Connacht. The high stone walls glow white in the moonlight as shadowy guards patrol the ramparts near the front entrance. The yellow glimmer of lights or fires can be seen from within. Now sin an rud a chuir mise chuige ar Word document agus sin an rud a fuair mé ar ais. Bhuel, ní raibh sé cosúil leis sin ach bhí an líníocht ann. Sin an rud críochnaithe, mar a déarfá, le téacs agus le dathannaí. Agus aríst, feiceann sibh ansin, 'In the royal bedroom, Ailill lies on one side supporting his head with one hand and etc etc. Seo é an téacs Gaeilge. agus an chaint, an comhrá cinn chearchaille, nuair a bhí Ailill agus Méabh ag argóint lena chéile faoi cé acu is mó, Anglo-Irish Bank Shares nó ach sin scéal eile. Ar chaoi ar bith, tá's agaí gur tharla an t-aighneas seo eatarthu agus gur shocraigh siad gach rud a chur san áireamh féachaint cé acu ba shaibhre.

Níl na lámha san áit ag Méabh agus a luaigh mise. Tá siad mar sin aici, agus ar ndóigh, is amhlaidh is fearr. So, dáiríre, déanann seisean a rud féin leis an rud a chuireann tú chuige. Agus sin é an rud mar a chríochnaigh sé agus an chaint agus an téacs atá istigh ann. agus ansin rinneadh áireamh ar na hainmhithe agus na beithígh a bhí acu agus fuair siad amach, mar is eol dhúinn, go raibh rud eicínt ag Ailill nach raibh ag Méabh agus ní hé an rud sin a bhí i gceist. Trevor. Gabh mo leithscéal, tá an pictiúr mícheart agam anseo. Tá, rinne muid. leathanaigh, méadú ar chuid de na leathanaigh le go mbeadh sibh in ann iad a fheiceáil agus feiceann sibh an tsamhlaíocht a chuir an ealaíontóir isteach ann agus an obair mhór a rinne an dathadóir freisin. Ná dearmad, beirt, triúr difriúil a rinne an rud sin. Duine eile a rinne an obair seo. So, sílim go bhfuil cuma taitneamhach ar sin agus tá sé i gceist agam ceann acu sin a bhronnadh ar an ionad seo inniu mar just bronntanas beag uaim féin os rud é gurb é seo mo chéad uair anseo agus mar mar mhaithiúnas éigin ar an ar an moill. Ar aon chaoi, Agus seo, ar ndóigh, the moment of truth, nóiméad na fírinne, nuair a fuair siad amach go raibh rud eicínt aige, an Fionnbheannach, an tarbh míorúilteach seo a bhí ag Ailill. Agus b'in tús agus deireadh na trioblóide, mar a déarfá. Agus chuir siad, mar is eol dhúinn, teachtairí chuig fear thuas i gCúige Uladh, nó i gceantar cúige, bhí cúige ansin an t-am sin i dtuaisceart Laighean, san áit ina bhfuil an Lú anois, agus bhí fear ansin, Dáire Mac Roth, agus bhí tarbh aige siúd a bhí inchurtha leis an tarbh a bhí ag Ailill agus bhí sí ag iarraidh go mbeadh sé sin aici. A parable for our times, is dóigh liom. Agus ansin nuair nach raibh fáil air sin agus nuair a mhaslaigh siad an fear agus nuair a fuair sí bata agus bóthar as Cúige Uladh, tháinig racht feirge uirthi agus chruinnigh sí arm ollmhór le goil sa tóir ar an tarbh seo. Agus sin an rud atá ag tarlú ansin, cruinniú an tslua. Now, ins an Táin féin, ar ndóigh, Tá cuntas iontach ar chuile cheann de na heachtraí seo. San úrscéal grafach, is iad na pictiúirí a insíonn an scéal. Ach rinne mé iarracht, pé Gaeilge a bhí le dhul isteach ann, go mbeadh sí go maith agus go mbeadh sí taitneamhach. Agus sin ceann de na rudaí a tharla nuair a bhí mé ag obair leis na leabhra seo. Ní hé seo an chéad cheann a rinne mé, An Sclábhaí an chéad cheann a rinne mé. Bhí sé bunaithe ar shaol Naomh Pádraig agus chuir mé isteach eilimintí ansin nach raibh sa bhunscéal, mar shampla, bhí sé i ngrá le bean, tráthúil go leor, b'fhéidir freisin, mar ábhar agus mar théama, ach, mar a dúirt mé le duine eicínt eile, ach níor ghéill sé. Ach, rud a ritheanns liom agus a ritheann liom i gcónaí agus mé fiú amháin ag léamh na leabhra seo anois, Feileann an Ghaeilge go han-mhór, i bhfianaise na cainte a rinne Siobhán, nach ea? níos túisce, feileann an Ghaeilge go han-mhaith ar fad le haghaidh abairtí gonta gearra istigh i mboblaíní beaga i leabhar agus aon duine atá ag iarraidh cóip den leabhar, dála an scéil, tá sé ar fáil taobh amuigh, tá Tomás, tá siad le díol ag Tomás agus beidh a leath den airgead ag dul ag an eagraíocht atá ag eagrú na hócáide seo. Ach ar chaoi ar bith, commercialism has no place in a cultural society, yeah. Sin é a dúirt Fionnbarra ar maidin, nach ea? Yeah. Agus ansin tagann an laoch seo, Cú Chulainn, chugainn den chéad uair, Cú Uladh, agus Téann sé amach ag féachaint cé hiad na boic seo as Cúige Connacht leis na geansaithe Mhaigh Eo orthu atá ag tíocht agus Ros Comáin, na fir bhuí agus céard atá ag teastáil uafa. Agus ansin cuireann Meadhbh, seo ceann de na heachtraí is clúití, b'fhéidir, as an Táin nuair a chuireann sí na daoine seo sa tóir ar Chú Chulainn ag féachaint an féidir teacht aniar aduaidh air, na scouts seo a chuireann sí chun cinn, agus nuair a thagann siad go dtí an áit, Tá cloigne na bhfear sin ar na, ar an, ar an gcrann atá caite isteach san abhainn aige agus féach chomh hálainn agus atá an léaráid sin den, den iasc atá faoi, níl 's a'm an bhfuil sé soiléir dhaoibhse, níl mise in ann é a fheiceáil chor ar bith. Tá sé anseo. Beidh sé níos soiléire anseo. Agus feiceann sibh ansin cé mar a insíonn na pictiúir an scéal agus tá, tá sé ar nós comic do dhaoine fásta nó do. mar sin. Now ar ndóigh, níl an traidisiún seo againn in Éirinn de comics i nGaeilge nó in aon teanga agus sin ceann de na boast is mó atá agamsa ná gur chuir muid tús leis an genre seo, más maith leat, in Éirinn, an graphic novel, an t-úrscéal grafach, gur i nGaeilge a thosaigh sé in Éirinn. Agus tá na leabhra seo ag díol ar fud an domhain, tá 5,000 cóip gon Táin díolta againn. Agus. Chum mé an scéal? As Gaeilge. Sea. Níl sé ar fáil i mBéarla agus ní bheidh sé ar fáil i mBéarla. Ach beidh sé ar fáil i Manainnis anois i gceann cúpla mí. Agus tá sé i gceist go mbeadh sé ar fáil i dteangacha eile freisin. Ach ní ligfidh mé do na scéalta seo a bheith ar fáil i mBéarla. Ní hé nach bhfuil cion agam ar an mBéarla ach ní bheidh, dá mbeadh sé ar fáil i mBéarla bheadh sé i gcomórtas leis an gceann i nGaeilge. Agus Tógaimis mar shampla siopa ar nós Forbidden Planet i mBaile Átha Cliath agus Sub City Comics. Tá breis agus míle cóip, cóipeanna go na húrscéalta grafacha éagsúla atá déanta againne díolta acu le seacht mbliana anuas. Agus is daoine iad sin a bhailíonns coimicí agus daoine a thaganns isteach agus ceannaíonn siad Batman agus, Eh, an fear sin, tá sé imithe as mo chloigeann anois. Eh, na cinn sin ar fad atá ar fáil, eh, cuid acu go bhfuil scannáin déanta acu anois, agus iad sin uilig, yeah. Agus eh, Spiderman. Agus nach iontach an rud é gur, gur ag ceannach leabhar i nGaeilge atá na daoine seo anois. Agus deir Kevin Lyons, an bainisteoir atá ansin, liom go dtagann a lán acu ar ais agus go mbíonn siad ag rá, I was able to read that book, I was delighted with myself, I didn't read a book since I was in school, in Irish. Right? So, caithfidh go bhfuil muid ag déanamh rud eicínt ceart má tá feedback mar sin ag teacht chugainn. Agus díolann muid go na háiteachaí is aistí uilig, Japan agus Latvia agus áiteachaí éagsúla bíonn daoine ag ceannach na leabhar seo freisin. Ach gon chuid is mó is in Éirinn a dhíolann siad, buíochas le Dia. Agus. Tá rath i gcónaí ar an leabhar seo. Sé an leabhar is rathúla gon tsraith atá againn go dtí seo. Tá ceann eile curtha amach againn anois atá gaolta leis, sin Deirdre agus Mic Uisnigh, agus ar ndóigh baineann sé sin leis an Rúraíocht freisin agus sé an leagan amach céanna atá ann. Is réamh, bhuel ní hé sa chiall is. cirte dhó, ach is scéal é a thaganns roimh an Táin. ní réamhscéal de chuid na Táine é per se, bhuel, b'fhéidir é, agus tá Cú Chulainn mar charachtar istigh anseo freisin. Tá ceann amháin eile le déanamh, ach tógann sé dhá bhliain aon cheann acu sin a dhéanamh agus tá go leor leor oibre i gceist, agus dá bhfeicfeá na ríomhphostaí agus na ceartúcháin agus na rudaí éagsúla a chaithfeas tú a dhéanamh chun ceann acu sin a chur ar fáil, thuigfeá ansin cén leisce atá orm dul ar aghaidh leis an tríú ceann, ach déanfaidh mé é, le cúnamh Dé, roimh dheireadh na bliana seo. Ar aon chaoi, tá an t-am ag sleamhnú thart, caithfidh muid fáil amach céard a tharlaíonns ar deireadh. Agus sin é an rud a tharla do na fir a cuireadh in aghaidh Chú Chulainn. agus ansin insítear scéal Chú Chulainn agus cé hé féin agus cé as é agus cé dhár díobh é, mar a déarfá, agus sin an eachtra níos faide anonn sa scéal nuair a ghoideann na hUltaigh, na Connachtaigh an Donn nuair atá Cú Chulainn ag troid leis, le buíon eicínt. Agus, ar ndóigh. An rud is clúití ar fad, b'fhéidir, sa Táin ná an bhréag go n-insíonn Méabh do Fherdia agus a chuireann in aghaidh a chomrádaí Cú Chulainn é ar deireadh. Agus troideann siad, tá cur síos scanrúil go maith ins an leabhar, ins an mbunleabhar, ar an eachtra sin idir Cú Chulainn agus. agus Ferdia. Léifidh mé an giota seo, b'fhéidir, 'Is le claimhte a throideadar an chéad lá sin, Is le dlús an chomhraic a rinneadar, Thug ainmhithe uile na dúiche sin Na cosa leob le sceoin is le sceit is le scanrú. Féach chomh fileata agus atá an teanga sin. Ní mise a chum ná a cheap an píosa sin. Agus bhriseadar is scaoileadar na sciatha ó bhile go broinne. Ní féidir é sin a shárú. Agus féach chomh healaíonta agus atá na pictiúirí ag dul leis an téacs sin. Sílim, mar a deirtear sa Bhéarla, 'one is doing justice to the other', tá súil agam! Agus ansin cuireann mise isteach rudaí ar nós, Cú Chulainn ag caint agus deir sé, 'Triaileadh muid na sleátha inniu, is dóigh liom. Mar is mian leat, a chara liom, ach seachain tú féin. Ní hé sin an téacs atá sa Táin ach feiceann sibh go bhfeileann sé leis an don rud. Agus an lá sin a laoigh, lúbadar agus camadar a sleátha ó reanna go seamanna. Agus téann sé ar aghaidh mar sin go dtí go dtosaíonn siad ag titim amach le chéile. Amárach a chú, a deir sé i lár an ruda. By the way, feiceann sibh focla ar nós slash ins an lár ansin. Sin an rud a d'fheicfeá ins na coimicí Batman uair amháin, pow! wham! agus na rudaí sin go léir. Bhuel, tá siad sin curtha in oiriúint don Ghaeilge againn freisin, mar cuid den rud. Feiceann sibh ansin in aice leis an tua é. Yeah. Agus deir Ferdia, Amárach a Chú, beidh do cheann agam ar bhior. beidh le feiceáil, a deir a chomrádaí leis, agus mar sin go, agus ansin bás Fhir Dhia agus ansin troid na dtarbh, tá mé ag glacadh leis go bhfuil an scéal seo ar eolas ag chuile dhuine, mura bhfuil, agus ansin, b'in deireadh leis an Táin nuair a fuair an tarbh bás, níl 's 'am, yeah, caithfidh mé sin a thaispeáint díbh, Throideadar le chéile. Is cuimhin libh é sin. Agus ansin rith an Donn ar ais go dtí an áit as a dtáinig sé agus thit sé marbh ar an láthair. Chuir mé isteach mé féin é seo. Réabadar agus stialladar a chéile ar feadh lá agus oíche gur thit an Fionnbheannach marbh ar an láthair. Agus roghnaigh muid an íomhá sin ansin le haghaidh an chlúdach. Em. Níl 'fhios agam an bhfuil sé agam ansin. Níl. Now, tá muid ag deireadh, ag deireadh an scéil ag an bpointe seo. Em. B'in deireadh na Tána per se, ach tharla eachtra eile ina dhiaidh sin agus chuaigh Cú Chulainn i ngleic arís leis an sean-námhaid agus maraíodh é ag an deireadh. Agus, ar ndóigh, tá's againn ar fad an dealbh iontach sin atá thuas in Ard-Oifig an Phoist. Seo an leagan a rinne muide dhó. D'fhill an laoch ansin agus cheangail sé é féin do choirthe cloiche a bhí in aice láimhe, i dtreo is nach ina shuí ná ina luí a gheobhadh sé bás ach ina sheasamh. Agus ansin chuir mé isteach an téacs sin, Coinnigí siar uaidh, is fós féin chúlaigh a naimhde roimhe. Agus ansin tá seisean ag smaoineamh, Ní fada uaim an dorchadas anois, tá mo sheal ar an saol seo tugtha. Thug sé aghaidh ar fhir Éireann ansin, seo píosa, sliocht as an Táin atá in Acadamh Ríoga na hÉireann, Thug sé aghaidh ar fhir Éireann ansin is chuir sé a sciath ar a scáth is a chraoiseach lena ghualainn is ghabh sé a chlaíomh nocht ina láimh agus scaradh a anam lena chorp. Agus sin deireadh na Tána mar a déarfá. now. Ach ní hé sin deireadh mo scéilín, mar is mian liom scéilín beag a inseacht dhaoibh sula gcríochnaím. Agus baineann sé le, sílim, leis an gcoincheap atá ag Tomás agus a chomrádaithe anseo. Agus baineann sé le cigire scoile. Chuaigh sé isteach i scoil i mBaile Átha Cliath uair amháin, na blianta fada ó shoin, agus, Scoil do chailíní a bhí ann agus bhí sé ag cur scrúdú ar an rang áirithe seo agus níl a fhios agam an bean rialta nó bean eicínt eile a bhí i bhfeighil an ranga ach ar aon chaoi bhí an rang thar cionn uilig agus bhí sé an-sásta leo agus bhí gach rud ar eolas acu agus bhí Gaeilge mhaith acu agus ba dhoiligh iad a lochtú, mar a déarfá. Ar chaoi ar bith nuair a bhí an scrúdú déanta, Labhair sé leis an múinteoir agus mhol sé go hard na spéire í agus ansin thiontaigh sé i dtreo na scoláirí agus dúirt sé, 'Pháistí, bhí sibh go hiontach ar fad, ar nós sibh féin anois, caithfidh mé a rá. Agus, a dúirt sé le cailín deas a bhí sa chéad shraith ansin, dúirt sé, 'But before I go, a pháistí, a dúirt sé, almost as an afterthought, 'bhí sibh go hiontach ag an nGaeilge, but could anybody tell me Why are we learning Irish? Agus ní raibh freagra ar bith. Ciúnas. Agus ansin bhí an múinteoir. So bhí cailín maith, bíonn cailín maith i ngach rang. Agus bhí gúna nua orthaí agus bhí curls agus chuile shórt, Shirley Temple job agus Chuir sí suas an lámh mar sin agus dúirt sé, Sea! a dúirt sé, maith an cailín, abair amach é. Agus ar sise, Please cigire, a dúirt sí, would it be that it would be very useful if we ever go there? Agus eh, an rud a bhí i gceist agamsa leis na leabhra seo, ná go mbeadh muid ag dul there, go mbeadh muid ag tabhairt daoine linn ar an turas, mar a rinne Méabh leis an slua millteanach sin a thug sí go Cúige Uladh, ach tá súil againn go mbeidh toradh níos fearr againn ar an turas atá muid a dhéanamh agus siad Tomás agus muintir Imbolg a thugann an deis dhúinn an turas seo a dhéanamh in éindí agus